Ár gcéad uair riamh, bhuel, an chéad uair riamh ag Cluasraon sa Comhrá Leanúnach seo, agus an chéad uair riamh don Podchraoladh seo craoladh beo a dhéanamh chomh maith. So an-chuid rudaí nua ar siúl againn anocht, nó inniu. So táimid réidh chun tús a chur leis an Podchraoladh, so just ba mhaith liomsa mo chuid nótaí a fháil ar an laptop.

Bí i dteagmháil linn ar Instagram, Facebook agus ar Twitter agus inniu toisc gur podchraoladh beo atá ann, más maith libhse a bheith i dteagmháil linn, cuir teachtaireacht chugainn ar Twitter agus beimid in ann pé ceisteanna atá agaibh a fhreagairt. Agus chomh maith leis sin, tá nuachtlitir tosnaithe againn le déanaí, so más maith leatsa clárú leis sin, téigh go dtí suíomh

Á, n'fheadar, bhí mé ag smaoineamh faoi seo ar feadh mí nó mar sin agus séard atá i gceist leis ná dea-bhéasacht ar Facebook so céard is ciall le bheith dea-bhéasach i ngréasán sóisialta mar sin agus an bhfuil sé mar an gcéanna le bheith dea-bhéasach sa bhfíorshaol? Like, ní dóigh liomsa go bhfuil agus an chúis ná, em, Bhuel, mar shampla, ceapaim go bhfuil sé seo níos fearr just tosnú le ceist nó rud mar sin. So, cad a cheapann tú, an bhfuil, cathain atá sé dea-bhéasach cara nua a chur ar Facebook, an bhfuil sé díreach nuair atá aithne, nuair atá cairde cómhónta agaibh, nó nuair atá aithne, agat air sa bhfíorshaol, nó cad é an scéal, mar tá, Feictear dom go bhfuil sainmhínithe an-difriúla ag daoine difriúla faoi sin. Tuigim, yeah. So. You know what I mean? I mean, braitheann sé ar an, ar an suíomh, like, má, ceapaim go bhfuil sé píosa beag difriúil le Twitter seachas Facebook, so má tá tú just ag caint ar Facebook amháin, de ghnáth, domsa, um, bíonn cuirim, uh, you know, déanaim cairde le daoine má thá aithne ar shlí agam orthu, um, bíodh sé sin má you know, más cairde scoile iad nó más, you know, comhghleacaithe ag obair nó ar chúis randamach ar bith eile go gcuireann tú aithne ar dhaoine. Go minic, you know, má bhuaileann tú le daoine sa teach tábhairne agus bíonn tú ag caint leo, you know, uaireanta bíonn tú ag rá 'Ó, an bhfuil tú ar Facebook? an, you know, d'fhéadfaimid, you know, is fill in a bheith ag teagmháil lena chéile amach anseo ar Facebook nó rud éigin mar sin. Sin é domsa, like, ní bhímse ag leanúint daoine ar Facebook just atá mór le rá nó mar sin. mar you know sin níos nádúrtha ar Twitter ceapaim, you know bíonn tú ag leanúint daoine ar Twitter seachas is cairde iad you know. Yeah is sin an rud, sin an focal atá i gceist leis na cairde, ní dóigh liom gur fíorchairde iad na cairde Facebook, bhuel ceart go leor bheadh i gcónaí fíorchairde agat ar Facebook ach ní hamháin iad. Yeah sin é, like I mean, ní minic go mbímse ag dul tríd an liosta cairde atá agam ar Facebook, but, you know, uaireanta nuair atá tú ag iarraidh saghas daoine a chur le hócáid atá eagraithe agat nó rud éigin, is féidir dul tríd an liosta agus cuireadh a thabhairt do dhaoine agus feictear daoine ann agus bíonn tú ag rá, Jeez, ní fhaca mé an duine sin le fiche bliain anuas nó rud éigin mar sin, like, nó seans gur bhuail mé leis an duine ag cóisir uair amháin agus bhíos mar cairde leo ar Facebook ó shin but níor labhair mé leo ó shin. So, bíonn saghas an bailiúchán randamach daoine a bhfuil saghas aithne agat orthu but níl i ndáiríre ann. You know, tá mise ag úsáid Facebook le beagnach deich mbliain anuas, ceapaim, agus fós féin ní thuigim go huile is go hiomlán an coincheap sin a bhaineann le cairde Facebook. Like, n'fheadar mé cad é an sainmhíniú atá air sin, like, you know, dá mbeadh, dá mbeadh ar LinkedIn nó áit mar sin, you know, tá ceangal, tá ceangal agat le daoine eile agus tuigtear do gach éinne céard is brí leis an gceangal sin, is ceangal proifisiúnta é, so má tá eh, mar shampla más aistritheoir thusa, is aistritheoir mé agus faigheann tú amach gur aistritheoir duine eile, fiú mura bhfuil aithne agat air, is féidir leatsa ceangal leis sin ar LinkedIn agus déanann sé sin ciall. Ach cad é an chiall le cairde ar Facebook? Like, ní thuigim é sin. Tuigim, yeah. Agus chomh maith leis sin, is féidir leatsa just duine a leanúint, mar shampla, duine cáiliúil óir bheadh. teorainn le leis an méid le líon na gcairde is féidir a bheith agat ar Facebook so you know go minic go minic ní féidir leat a bheith mar chairde leis na daoine cáiliúla is gá duit iad a leanúint agus ciallaíonn sé sin just iad a fheiceáil ach gan a bheith in ann freagairt ar rudaí arna ar rudaí a chuireann siad ansan agus ceapaim go bhfuil sé sin i bhfad níos nádúrtha. Just, you know, a bheith do chara le duine éigint nach bhfuil aithne ceart agat air. Agus, you know, d'fhéadfá a rá gur rud fánach é sin, go bhfuilim just ag trácht air, ar mhaithe le bheith ag trácht air, ach ní fíor é mar, uaireanta, go háirithe nuair atá saghas argóint agat ar Facebook le duine éigint,

Do thosnaigh mé féin agus Natalia leis mar sin ag tús na bliana seo agus chuireamar suíomh idirlín nua le chéile darb ainm Cluasraon.ie agus ó shin táimid ag déanamh físeán agus, níos déanaí, podchraoltaí chomh maith agus is saghas ábhar siamsaíochta trí Ghaolainn atá mar chúis leis. Só, go dtí seo, ceapaim go bhfuil fiche nó fiche cúig físeán déanta againn agus seo an tríú podchraoladh podchraoladh Cluasraon atá curtha le chéile againn, agus go háirithe ó thaobh na físeán, tá an-éagsúlacht i gceist. Tá cuid acu atá cosúil le vlaganna le déanaí, chuireamar amach vlag ag Natalia faoi tatú nua atá faighte aici, tá físeán stíle déanta ag Natalia, tá físeán faoi ríomhchluichí déanta againn, tá físeán faoi saghas eolaíocht, praiticiúil agus rudaí beaga gur féidir a dhéanamh ó thaobh eolaíochta curtha amach againn. So tá roinnt mhaith stuff éagsúil aisteach ann agus is fiú breathnú orthu, ceapaim, cuid acu níos fearr ná a chéile. But, you know, is níl ann ach píosa spraoi agus píosa craic. Is caitheamh aimsire dúinn é agus anso táimid ag déanamh podchraoltaí chomh maith mar is maith liomsa podchraoltaí, bímse ag éisteacht leo go minic agus, you know, do mhothaigh mé nach raibh go leor den tsaghas sin rud ar fáil i nGaolainn so do bheartaigh mé agus Natalia rud éigin dhéanamh agus stuff a dhéanamh. Agus ar dtús nuair a thosnaíomar leis sin, ba smaoineamh Críostóir é Cluasraon ar dtús agus bhí sé, séard a bhí i gceist leis ná podchraoltaí amháin agus ansan do thosnaigh mise leis na físeáin agus bhí suim ag Críostóir chomh maith ach Is éard is ait fé, b'fhéidir, ná go raibh físeán againn ar dtús agus ansan an podchraoltaí. Sea, agus is dócha, aye, sin actually ar slí tá sé suimiúil, mar sé an chaoi gur bhuail muid le chéile nó gur chuir muid aithne ar a chéile i dtosach báire ná, rinne mé féin cúpla físeán nárbh fiú dul ar tóir, tá siad fós ar YouTube, but ná, you know, ar mhaithe libh féin, ná dul ar tóir ar na físeáin sin, tá siad ceart go leor, is maith liom iad. Ach, do chuir mé cúpla físeán amach agus bhí siad ar Gaeilge amháin agus chonaic Natalia iad ag an am agus ina dhiaidh san, ansan, ceithre bliana ó shin, oka, mar a thug mé anseo ar Comhrá 2017, Eorpaigh. So siar le linn 2013, sin an chéad bhliain go raibh an comhrá, an feachtas sin ar siúl agus ag an am bhíos féin páirteach i ngrúpa, ciorcal comhrá i gcathair Phort Láirge agus do ghlac an grúpa sin páirt i gComhrá 2013 ag an am agus bhí cara liom ab ainm Seán Ó Briain atá cónaí air i gcathair Phort Láirge agus bhí aithne aige ar Natalia le blianta roimhe sin is dócha. Thosnaigh mé ag foghlaim na Gaelainne le cabhair ó. Clann agus duine eile mar sin. So yeah, like deich mbliain ó shin nó mar sin. So bhí Seán mar chuid den ghrúpa sin, An Ciorcal Comhrá, i gcathair Phort Láirge ag an am chomh maith agus nuair a bhíomar ag glacadh páirt sa chomhrá ar Skype ag an am siar in 2013, thug sé cuireadh do Natalia a bheith linn thar Skype chun páirt a ghlacadh sa chomhrá leis an ghrúpa. So sin an chéad uair go rabhas ag caint le Natalia agus an chéad uair gur chonaic mé í. Bhí ráite ag Seán roimhe sin nuair a bhí sé ag rá go mbeidh an bean seo ón Brasaíl linn agus bhí sé spéisiúil ceart go leor go raibh bean ón Brasaíl le Gaelainn líofa chun páirt a ghlacadh sa chomhrá linn so cinnte chuir mé an-spéis inti. Tá sé ait ceart go leor, yeah. Bhuel, you know, níl sé chomh hait sin but bhí sé spéisiúil.
Bhí an-chuid. suime agam ar cheol Gaelach agus sean-nós. Sin an príomhchúis go bhfuil Gaelainn agam le bheith fírinne. Agus anois cinnte, tá go leor cúiseanna eile agam ach ag an am nuair a thosnaigh mé, bhí sé mar gheall ar an gceol go háirithe. Agus yeah, sin é chomh maith, like, uaireanta nuair a chíonn daoine an bheirt againn le chéile, agus cloiseann siad go bhfuil Gaelainn líofa ag Natalia bíonn siad ar nós Oh, do mhúin Críostóir Gaelainn duit nó Oh, d'fhoghlaim tú an Gaelainn thar a bheith gasta nuair a tháinig tú go hÉirinn. Tá sin ana-chomónta, yeah.
Bhí Gaelainn líofa ag Natalia sular tháinig sí go hÉirinn, bhí Gaelainn líofa aici nuair a bhuail mé léi. Um, so yeah, bhí sin spéisiúil. But an rud a tharla ansan ná um, bhíomar ag caint lena chéile le linn an Chomhrá 2013 agus ansan Tháinig Natalia i dteagmháil liom ina dhiaidh san ar Facebook agus bhíomar ag caint ar Facebook ó shin agus ansan. Ó ní raibh sé chomh creepy sin, just bhí mé just dúirt mé breithlá shona duit agus thosnaigh tusa leis an gcomhrá so ná bí ag cur ná bí ag cur an locht ar fad ormsa. Ach An rud nár thuig mé ná nuair a chonaic mé Natalia don chéad uair ag an comhrá sin siar in 2013, ní raibh fhios agam go raibh aithne ag Natalia ormsa roimhe sin ó na físeáin a bhí déanta agam. Thá siad suimiúil, thá go leor eolais iontu agus thá siad ana ghearr so thá an sórt, an bua sin ag Críostóir, an-chuid eolais a chur ar físeán gearr nó ar pé rud gearr, like podchraoladh mar shampla, agus tá sé sin dochreidte, tá sé iontach.
Mar 'sé sin an chaoi gur gur bhuail muid le chéile an chéad uair ar líne agus domsa le linn an comhrá ceithre bliana ó shin mar atá ar siúl againn anois. So sin rud éigin ceithre bliana ó shin. So is mór is fiú é páirt a ghlacadh ins na feachtais Gaolainne seo agus go háirithe ag Comhrá gach bliain mar níl a fhios agat seans go mbuailfidh tú le do bhean nó do fhear céile tríd páirt a ghlacadh ins an rud. Sin cad a tharla sé dúinn? Umm, so céard eile atá ar an liosta agat? An bhfuil ceisteanna tar éis teacht isteach nó aon rud mar sin? Má thagann, déan.
Breathnóidh mé ansan. Leonard. Yeah, ceart go leor. Um, oh yeah, yeah. Rud eile randamach a bhí ar m'intinn uh, don comhrá seo ná b'fhéidir, well, bhí comhrá an lae, n'fheadar mé. Do- Just do tharla sé go bhfuil sé inniu ná um, rudaí ait in Éirinn. Agus um, is maith go mbíonn sé trácht orthu Mhm, sa- sa tír so. Um, agus, well, cinnte is aoibhinn liom beagnach gach rud faoin tír seo, like na, na príomh rudaí cinnte, ach eh, tá cúpla rudaí beaga agus ceapaim go bhfuil siad ait, eh, mar shampla vinegar sna sceallóga. Ní thuigim, ní thuigim é sin, ní thuigfidh mé go deo é. Um, so, so, you know, ceapaim go bhfuil vinegar oiriúnach don salad agus mm. go bhfuil, like, you know, salann oiriúnach dos na sceallóga, ach Chonaic mé an-chuid daoine anseo ag cur salann ar an sailéid agus vinegar ar na sceallóga agus mé just, I was like, Dé chúis go bhfuil siad chomh bunoscionn san? Is é sin an rud, ceapann Natalia go bhfuil an Éirinn ait. Ceapaimse go bhfuil an Bhrasaíl ait mar nuair a bhíomar thall, do bhíomar thall sa Bhrasaíl faoi dhó, an Nollaig ag tús na bliana seo agus an Nollaig roimhe sin chomh maith, agus nuair a bhíomar ann, do rabhamar isteach i mbialann, you know, do raibh, rud éicint agam agus bhí sceallóga leis. Bheadh mé ag cur ceist ar an freastalaí ó bhfuil aon vinegar agaibh agus bheadh siad ar nós ag stán orm ar nós go raibh go raibh dhá chloigeann orm ar nós dé chúis bhfuil vinegar uait? Like I mean Níl ceart acu! D'fhéadfainn dul isteach sa chistean agus ceist a chur ar an chef an bhfuil vinegar againn anseo? Umm but like bheadh siad ag stán orm ar nós go bhfuil sé fíor-aisteach agus fiú dá raibh vinegar acu bheadh sé ar like vinegar i gcomhair cócaireacht like ní bheadh vinegar i gcomhair sceallóga in aon áit sa Bhrasaíl. Tá sé like just ní dhéantar é sa tír sin. Braitheann sé ar an bhialann mar uaireanta, go háirithe má tá sailéid agat, bheadh an tsórt sin céanna vinegar ar fáil. Like just níl sé ar fáil do sceallóga ansin. Fiú amháin do chuaigh muid go dtí bialann Éireannach in São Paulo agus fiú ansan ní raibh vinegar acu so ní raibh sé ró-Éireannach mar bhialann. But just yeah tá sé geall leis dodhéanta. Cé mhéad is deich?

chomh maith, like just deir anso in Éirinn, gan plug a bheith in aice le scáthán. So like de ghnáth tá scáthán sa seomra folctha, abair, nó b'fhéidir sa seomra codlata fiú, agus níl riamh plug in aice leis. Conas Conas is cóir a bheith ag súil go mbeadh na mná ag réitiú na gruaige agus ag réitiú na gruaige agus ag triomú agus ag díriú agus gach rud, like, you know? Ní féidir, ní féidir leat é sin a dhéanamh gan a bheith ag breathnú ar scáthán agus ní féidir Just a bheith ag breathnú ar scáthán agus gan é a bheith ar siúl. Bhuel, ó thaobh an seomra codladh san óstán, aontaím leat. Is fuath liom óstáin mar i gcónaí, i gcónaí bíonn sé thar a bheith deacair teacht ar phluganna agus you know ba chóir go mbeidh siad, like beidh tú ag súil leis go mbeidh siad in aice leis an scáthán nó in aice leis an leaba. Má tá tú chun a bheith ar an laptop sa leaba, just tarlaíonn sé. Sin an rud. But níl plug in aice leat. I gcónaí bíonn an plug ar an taobh eile den seomra. But ó thaobh an seomra leithreas, like, thá sé craiceáilte go mbeadh plug istigh ansan mar thá sé contúirteach, ní féidir uisce agus aibhléis a mheascadh. Just ná measc an dá rud. Níl sé chomh deacair sin. Ní mheascann tú an dá rud mar níl siad sa seomra céanna. Tá uisce sa seomra leithris. Níl aibhléis.
Níl sé chomh deacair sin gan timpiste a bheith agat ansan, is just like cuireann tú é ar siúl agus bíonn sé i do lámh ná cuir sa feckin' uisce é. Yeah but just tarlaíonn timpistí, caithfidh go bhfuil like daoine tar éis bás a fháil. Tarlaíonn timpistí anso like ní, is annamh go dtarlaíonn an leithéid sin sa Bhrasaíl nó pé áit eile ar domhan like.

thá aimsir eile sa Bhrasaíl like you know sin an rud agus eh, de ghnáth bíonn like em, torthaí agus mm-hmm. eh, rudaí milse agus rudaí fuar mm-hmm. go go generálta agus you know is tír fuar é seo so déanann sin ciall go mbeadh an bia te mm-hmm. fiú ar maidin so. But sin rud actually chuala mé scéal aisteach mar gheall ar mar gheall ar an an bricfeasta a bhíonn ag daoine, go háirithe in áiteanna ar nós Éirinn, Sasana, Meiriceá, toisc go mbíonn like, you know, beidh fry acu nó, you know, beidh rud éigin te acu. Agus and chuala mé actually gur, ní, ní, ní mar sin a bhí sé ag dul siar b'fhéidir céad bliain agus an rud a tharla ná um in Meiriceá b'fhéidir siar sna tríochaidí um bhí sé de nós ag gach éinne just an gnáth saghas continental breakfast, you know, arán, croissant, rudaí, you know, slisíní fuara, you know, just feoil, feoil fuar a bheith acu, bhí sé comónta. Ach ansan bhí fear amháin agus bhí sé ag obair do chomhlacht a bhí ag díol saghas feoil agus ispíní agus slisíní agus rudaí mar sin de agus bhí sé ag iarraidh na díolacháin a ardú so thosnaigh siad feachtas margaíochta á rá 'Ó, is rud Meiriceánach é fry up a bheith agatsa ar maidin, tá sé níos sláintiúil le uibheacha frochta a bheith agatsa ar maidin, tá, you know, fear, you know, is fíordhaoine, is fíorfhir a bhíonn ag ithe feoil deas te ar maidin, agus just bhí feachtas poiblíochta ann chun é sin a scaipeadh, agus is mar thoradh air sin a bhíonn sé ar siúl, but ní mar sin a bhí sin, ní nós cultúrtha a bhí ann ag dul siar ariamh anall, is saghas feachtas margaíochta sna tríochaidí a chuir tús leis. So bhí sé cosúil le Diamond? Yeah, bhí sé cosúil le diamond, yeah, it's just feachtas margaíochta chun a chur ina luí ar daoine gurb é sin an rud nádúrtha le déanamh. Um, yeah, so, you know, d'oibrigh leis an feachtas margaíochta sin thar cionn. Agus le bheith fírinneach, ní maith liom diamond. Like, ok, tá sé, tá sé ceart go leor ach, you know, ha. An méid sin rudaí eile níos suimiúla ná Diamond? Yeah, agus sin rud, like, an-chuid daoine ní thuigeann siad, like, níl Diamond annamh in aon chor. Sé an rud a tharla ná, tá comhlacht amháin agus is leo. Is féidir é a dhéanamh chomh maith, like, ná? Yeah, is féidir é a dhéanamh. But fiú cinn nádúrtha, níl siad annamh. Tá siad, tá siad just ar nós clocha eile, but tá comhlacht amháin agus tá, tá seilbh acu ar an chuid is mó de sna mianacha san Afraice agus tá monaplacht orthu agus tá na milliúin agus na billiúin dollars de luach diamaint acu, but just, scaoileann siad amach píosa beag agus píosa beag in aghaidh na bliana chun smacht a choimeád ar an margadh agus sin an t-aon fáth go bhfuil luach orthu agus arís siar sna fichidí nó sna tríochaidí bhí feachtas mór margaíochta déanta chun a chur ina luí chur ina luí ar dhaoine gur chóir diamaint a cheannach do do bhean má tá tú i ngrá léi. Is comhartha grá é gur chóir, nach cóir go mbeadh bean ag súil le haon rud níos lú ná diamaint agus gur chóir go mbeadh luach cúpla mí pá ar dhiamaint agus is comhartha grá é sin, you know, airgead mar grá. Tá sé déanta agat. Sé, sé, an rud a dhéantar anois is, is cuid den cultúr é anois é, but thosnaigh sé mar feachtas margaíochta, like, arís má théann tú siar céad bliain ní raibh suim ag daoine in diamant, ní raibh, bheadh sé aisteach diamant a thabhairt do bean toisc go bhfuil tú i ngrá léi, you know, ní bheadh daoine ag súil leis. Bhuel, is é, is fíorshoiléir ná fuil, an, an luach sin go léir ar na, An luach sin ar fad ar na Diamonds i ndáiríre, mar go stairiúil, séard a bhí luachmhar ná ór agus airgead nó rudaí mar sin, nó dá mbeadh luach air go nádúrtha bheadh an Diamant san áireamh go háirithe mar. Bhuel no sin rud, go stairiúil bhí luach ard ar Diamant but just ní raibh siad ag gnáthdhaoine, bheadh banphrionsa ag súil le diamant agus slabhra diamant agus rudaí mar sin. But an gnáthdhuine. Tuigim, ach ní raibh sé chomh comónta. Like, you know, bheadh, bheadh like péarlaí agus rudaí mar sin i bhfad níos comónta.
But, i measc gnáthdhaoine, ní raibh trácht ar diamant, ní raibh éinne ag súil leo. Agus ansan, tús an chéid seo caite, tháinig siad ar i bhfad níos mó diamant agus bhí siad ag éirí thar a bheith comónta. But ansan bhí an monaplacht sin curtha ar bun. But, dá raibh, just gnáthmhargadh i bhfeidhm i gcomhair diamant, ní bheadh aon luach orthu, you know, bheadh luach an-íseal orthu, but it's just margaíocht agus, you know, dallamullóg, curtha ar dhaoine, is breá le comhlachtaí móra é sin a dhéanamh agus tá ag éirí go hiontach leo.
Sin an rud. um, Let me think about Oh yeah, well, rud eile saghas ait faoin tír seo ná treo an bhóthair. So sin like Yeah, ceart is, go leor.

gur féidir an ceadúnas tiomána Brasaíleach a úsáid anso ar feadh dhá mhí agus dúirt sí, An bhfuil tú ag magadh? Nílim chun a bheith ag tiomáint sa dtreo mícheart! Is fíorbheagán tíortha ar domhan a bhfuil mar sinne agus tá sé aisteach I mean, bíonn sé aisteach nuair atá caighdeán comónta ar fud an domhain, you know, gur tháinig daoine ar an smaoineamh céanna i ngach áit. So, ar shlí, ba chóir go mbeidh tú ag súil le éagsúlacht mar sin, but tá sé aisteach nár dhein éinne saghas caighdeánú air. Mar tá sé just, is saghas... Ní bheadh na Sasanaigh ag glacadh leis. Sin an fáth. Níl siad riamh ag glacadh le caighdeánú. Saghas náisiúnachas atá ann. Yep. But...

ann anois. Sin rud, like, sin rud, ó thaobh carranna uathoibríoch, tá an teicneolaíocht ann faoi láthair chun é a dhéanamh. Tá, tá carranna uathoibríoch, fiú san lá atá inniu ann, níos sábháilte. Tá sé, tá sé feicthe agam ceart go leor, just ní dóigh liom go mbeadh sé ar fáil i gceann, abair, cúig bliain nó, you know, b'fhéidir i bhfad níos. Tá, tá an teicneolaíocht ann chun é a dhéanamh anois, it's just, tá daoine, tá amhras ar dhaoine, mar atá amhras ar Natalia, But tá siad níos sábháilte ná daoine cheana féin agus is just, is cultúr agus dlíthe atá le n-athrú seachas an teicneolaíocht féin. But táimse a' rá, mar a tharla leis an ghuthán cliste you know deich bliain ó shin, cúig bliain déag ó shin, thosnaigh sé amach go mall sna nóchaidí but you know nuair a bhí sé ag éirí comónta, go tobann bhí ceann ag gach éinne agus you know tharlaíonn sé nuair a, nuair a bhailíonn rud éigint mar sin luas, just téann sé viral agus bíonn sé i ngach áit. thar tréimhse cúpla bliain. Beidh daoine, like, i gceann, beidh amhras ormsa, beidh ionadh ormsa mura bhfuil gnáthcharranna mar atá againn faoi láthair ní fós dleathach i gceann fiche bliain, i ndáiríre. Mar just, beidh siad ródhainséarach. Fíor. Yeah, bhuel, aontaím leat ó thaobh sin, just ní dóigh liom go mbeadh siad ar fáil chomh luath sin. Yeah, well. Like, you know what I mean?
Fan go bhfeicfidh mé.
But ceapaim beidh siad comónta ar na bóithre i gceann cúig bliain, i gceann deich bliain beidh sé annamh gnáthchairr. Tá sé sin cosúil leis na carranna leictreacha, tá siad ar fáil, tá siad ann in Éirinn fiú ach just níl siad i ngach áit, sin an rud, just tógann sé am. But sin like, Agus bíonn sé aisteach nuair a bhíonn daoine ag plé an teicneolaíocht nua atá ag teacht isteach agus an smacht a bhíonn daoine ag iarraidh a choimeád air. I gcás na carranna uathoibríoch bíonn siad ag rá, ó is gá go mbeidh an tiománaí réidh ag aon soicind chun smacht a ghlacadh ar an charr, just ar eagla na heagla. Agus you know, carn rialacha mar sin, you know nuair a tháinig an gluaisteán isteach sa chéad uair bhí ar daoine tiomáint, ar luas siúil taobh thiar de dhuine a raibh bratach dearg aige mar bhí an eagla sin ar daoine go mbeadh gach éinne marbh toisc na meaisín nua seo a bheith ar na bóithre agus ceapaim go bhfuilimid ag dul tríd rud éigin cosúil leis anois beidh rialacha amaideacha ann ag an tús but just you know tar éis cúpla bliain beidh daoine tar éis dul i dtaithí air agus beidh na rialacha sin imithe agus beidh sé annamh Beidh sé aisteach gan carr mar sin a bheith agat agus beidh daoine ina chodladh ins na carranna ní bheidh cead ag daoine bheith ag tiomáint uathu. Sin an rud, yeah. Sin an rud a bheidh ann agus beidh an-chuid postanna caillte chomh maith, I mean na fir tacsaí bocht. Is earnáil, is tionscadal nach bheidh ann i gceann 10, 15 bliain. I mean sin an rud atá ar siúl ag Uber. Bhuel ní dóigh liom, you know,
OK, gach seans go mbeidh na postanna sin caillte, ach ní dóigh liom go dtarlóidh sé san am céanna leis na carranna a bheith ar fáil, mar you know, nuair a bhíonn rud éigint mar sin ar fáil, ní bhíonn sé ar fáil i ngach uile áit. But sin an rud atá ar siúl ag Uber faoi láthair, like, is é an sprioc atá ag Uber ná, Uimhir a haon, saghas monaplacht a dhéanamh ar an margadh na tacsaithe, tá siad ag iarraidh fáilt réidh le gach comórtas acu, uimhir a haon. But uimhir a dó, tá siad ag iarraidh an carr uathoibríoch a bheith acu, níl siad ag iarraidh go mbeidh aon tiománaí acu, níl siad ag iarraidh go mbeidh aon fostaithe acu, tá siad ag iarraidh go mbeidh saghas, nach fiú, sé an fís atá acu fiú amháin ná go mbeidh, nach mbeidh carr ag daoine, tá siad ag iarraidh go mbeidh just saghas go bhfuigheadh tú Uber ar cíos má tá tú ag iarraidh dul áit éigin agus sin an méid a bheidh ann. Níl siad ag iarraidh go mbeidh carranna ag daoine mar a gcarr phearsanta féin amach anso. Sin an fís atá acu agus tá siad ag cur an-chuid airgid isteach chun an fís sin a bhaint amach. Tá an-chuid airgid acu agus tá siad ag déanamh dul chun cinn agus beidh sé ann. Yeah, n'fheadar mé an mbeidh an córas sin iomlán faoi sheilbh ag Uber nó Tá seans nach mbeidh sé faoi seilbh ag Uber, but beidh, beidh a leithéid ann amach anso. I mean, má smaoiníonn tú air, má thá carranna uathoibríoch ann, d'fhéadfadh tú just a rá leis app ar do phone, Ó, ba mhaith liomsa carr a bheith anso ag a naoi a chlog ar maidin chun mise a thabhairt ag obair. Dé chúis a mbeadh tú ag iarraidh €20,000 a chaitheamh ar do charr féin a bheith agat nuair is féidir €10 a chaitheamh ar charr chun tusa a thabhairt ag obair gach seachtain. Agus táimse go mór leis an smaoineamh sin, gach seans go mbeidh sé níos glaine chomh maith, so táimse le gach rud glan, so is maith liom. Is maith liom é. Agus beidh muid in ann fáil réidh le an-chuid seafóid ar na bóithre nó you know beidh sé just i bhfad níos éifeachtach you know agus ní bheidh an... Níos mó síocháin. Bhuel, beidh sé just níos éifeachtach ó thaobh you know beidh sé níos níos sábháilte. Ní bheidh daoine ag dul rómhall, ní bheidh daoine ag dul róthapaidh mar just beidh sé déanta go huathoibríoch ag na carranna iad féin. So beidh an-chuid sábháilt ama, an-chuid sábháilt airgid i gceist leis.

Ní hé gur scoil iad, is just an cúrsa sin atá ar fáil acu, agus is cúrsa ana-mhaith é, tá daoine ag teacht ó Bhaile Átha Cliath agus ó gach áit sa tír chun freastal air. Agus tá sé maith go leor, is féidir liom a rá. Do thosnaigh sé i mí Mheán Fómhair agus anois tá go leor stuff le déanamh agam cheana féin. Ach go bunúsach, Tá saghas sprioc leis an gcúrsa san, agus an sprioc ná gearrscannán a dhéanamh ag deireadh an chúrsa agus gach rud a d'fhoghlaim tú sa gcúrsa a chur i gcleachtas sa ghearrscannán ansan. Bhuel, b'fhéidir ní gach rud ach an chuid is mó rudaí, mar shampla, d'fhoghlaim mé an-chuid faoi scéalaíocht a fhorbairt i gcomhair dráma agus níl dráma i gceist agam ach you know tá mé ag iarraidh saghas gearrscannán faisnéise a dhéanamh agus cífimid? Ach is maith liom go bhfuil an cúrsa an-phraiticiúil agus níl sé It's like, níl aon rud sa chúrsa san gur féidir a rá, you know, á, níl aon úsáid leis sin, you know, it's just teoiric amadach é, like, níl a leithéid sin ann, mar sin, an-mhaith. Agus tá praghas maith go leor air, chomh maith. So an bhfuil tú ag baint sult as? An-chuid sult, yeah. Go maith, sin ar fheabhas. Agus like, an dóigh leat, like, tá's agam tá aithne mhaith agam ar an gcomhlacht agus ar an gcúrsa. Um, agus tá's agam, tá, is cúrsa is saghas fadbhunaithe atá ann, like, tá an ceart agat Natalie, ní, ní hé gur scoil iad Nemeton, tá siad ceangailte le Yeah. um, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge don ghné teagasc, um, agus don ghné acadúil den chúrsa. Um, but is cúrsa thar a bheith praiticiúil atá ann agus tá 'fhios agam bíonn an-chuid daoine ag glacadh páirt sa chúrsa sin gach bliain agus téann na daoine sin ar aghaidh, bíonn siad ag obair le TG4, bíonn siad ag obair le RTÉ, bíonn siad ag obair sa earnáil trí chéile, tá an-chuid comhlachtaí nua curtha ar bun ag na daoine a rinne an cúrsa sin thar na blianta agus an-chuid dos na cláracha a bhíonn ar an teilifís, bíodh sé ar TG4 nó RTÉ nó TV3 agus na comhlachtaí eile fiú, an-chuid daoine a bhí. ar an gcúrsa le Nemeton bíonn siad taobh thiar des na cláracha sin so tá an-tionchar aige ar an earnáil chomh maith, ar an earnáil teilifíse in Éirinn. So yeah, tá sé ar fheabhas agus so céard é, nuair a.
Agus séard is tábhachtaí, tá sé, bhuel ní go hiomlán ach an chuid is mó trí Ghaolainn so. Yeah, sin thar a bheith suimiúil. Agus ehm, you know, suas dtí an bhliain seo caite, bhí cead ag duine le ehm, le leibhéal saghas lag Gaolainne mm-hmm. dul isteach sa gcúrsa agus anois d'athraigh an córas. So, má tá abair meán leibhéal agat ag B1, tá sé fós ceart go leor, mm-hmm. níos lú ná sin you know, just cuireann siad moill ar do dhuine agus bhí, bhí saghas, bhí siad ag míniú dúinn ag tús an chúrsa cén fáth gur athraigh sé sin. Agus tá fhios agam go gcuireann siad an-chuid iarracht isteach cun má bhíonn duine agus an Ghaelainn píosa beag níos laige acu chomh maith, tá fhios agam go gcuireann siad an-chuid iarracht isteach agus an-chuid cabhair don duine sin chun go mbeadh siad líofa sa Ghaelainn tar éis cúpla mhí, mar tá a fhios agam bíonn ranganna Gaeilge ar siúl mar chuid den chúrsa, bíonn, cuireann siad ranganna Gaeilge ar fáil lasmuigh den chúrsa fiú amháin, so bíonn na tacaíochtaí sin, so bíonn daoine, fiú mura bhfuil siad líofa amach is amach ag dul isteach, bíonn siad líofa go leor ag teacht amach ar aon nós. Ó cinnte, agus fiú má thá tú líofa cheana féin, mar shampla mise, táimse líofa go leor, you know, uaireanta nílim róchruinn, so cabhraíonn na ranganna liomsa chomh maith, agus tá like, meánleibhéal agus ardleibhéal ann, so is féidir leat freastal ar pé rang a oireann duitsa, agus thá an t-ardleibhéal go hiontach, tháimse ag foghlaim go mór mór sa leibhéal san, so. Agus chomh maith leis sin, tá an-chuid, fiú do dhuine a bhfuil líofa, beidh an-chuid téarmaí teicniúla ann ó thaobh ceamaradóireacht agus mar sin de. Bheadh. Bhíos chun ceist a chur ortsa, nuair a bheidh tú críochnaithe, mar is cúrsa sách leathan atá ann, mar tá an-chuid ag baint le léiriú teilifíse. So céard a bhfuil tú chun a dhéanamh nuair a bheidh tú críochnaithe? Táim lánchinnte anois. Bhuel, bhí saghas tuairim agam sula rabhas tosnaithe sa gcúrsa agus anois táimse cinnte faoin rud céanna, táim ag iarraidh bheith mo cheamaradóir agus b'fhéidir nuair a tháimse críochnaithe leis an gcúrsa so, n'fheadar mé, like, ba bhreá liomsa post a fháil le TG4 nó áit mar sin, ach feicfimid. Ach chomh maith leis sin, ba mhaith liom leanúint ag staidéar ach just ó thaobh ceamara de, like, conas ceamaraí speisialta a úsáid, b'fhéidir, i gcóir scannánaíocht nó i gcóir drámaíocht fiú nó pé rud, like, agus an, Yeah, is just tá just tá an-chuid suime agam an eh, ceamaradóireacht go háirithe. Like, cinnte thá gach uile rud eile suimiúil chomh maith ach b'fhéidir sin an earnáil tháimse ag dul isteach air. Right, sin Scéilín eile a bhíos ag iarraidh a phlé mar chuid den podchraoladh seo chomh maith. Tá Rian Glas againn sna Déise, ab ainm Rian Glas na nDéise, is Bealach Glas ceapaim an téarma chomónta a úsáidtear but Rian Glas na nDéise an téarma atá againn, an Greenway. Agus d'oscail sé, an ceann atá againn sna Déise, d'oscail sé ag tús na bliana seo, siar ceapaim mí Aibreán nó rud éigin mar sin, so tá sé nua, sé an samhradh, díreach thart an céad samhradh a bhí againn leis an Rian Glas, agus sin fáth go rabhas ag iarraidh é a phlé ná tá fhios agam thá ceann, bhuel thá cúpla ceann ceann molta timpeall na tíre, but thá ceann in Conamara agus tá fhios agam go bhfuil sé ag cothú an-chuid conspóid i láthair na huaire, thá an-chuid daoine ag gearán faoi, thá an-chuid daoine a rá gur seafóideach an smaoineamh é Rian Glas a chur ar fáil agus just mholaimse a rá, De réir an taithí atá againn thíos i bPort Láirge, tá dul amú ar fad orthu. Is rud iontach é an Rian Glas. Bímse agus Natalia, bíonn muid ag baint úsáid as ó am go chéile agus tá sé ar fheabhas. Agus tá fhios agam, bhí cúpla alt scríofa mar gheall ar an chonspóid i gConamara le déanaí chomh maith. saghas, cuid des na gearáin a bhí ann ná beidh an-chuid daoine nach as an áit ag baint úsáid as an rud agus beidh an áit plódaithe. Agus an taithí atá againn ansan ná baineann gach éinne úsáid as. Bíonn an-chuid daoine, is áis iontach turasóireachta é, meallann sé daoine go dtí an ceantar agus is rud dearfach é sin i mo thuairimse mar, bíonn níos mó gnó ann do lu lucht an lóistín, na siopaí agus mar sin de, na bialanna, dar ndóigh. Agus chomh maith leis sin, is áis taistil é agus aclaíochta, so bíonn daoine áitiúla ag úsáid an Rian Glas chomh maith. Cinnte, I mean, tá cónaí orainn díreach, you know, níl muid ach b'fhéidir míle siar an bóthar ón Rian Glas é féin, agus baineann muid úsáid as, tá aithne agam ar an-chuid daoine áitiúla agus baineann siad ar fad úsáid as an Rian Glas agus ní hamháin go mbaineann siad úsáid as but tá siad ar bís go bhfuil sé díreach in aice leo mar is áit sábháilte chun a bheith ag siúl le do chuid páistí seachas a bheith ag siúl ar bhóthar contúirteach mar dar ndóigh faoin tuath níl aon chosán ar taobh an bhóthair so tá an-chuid daoine ar bís go bhfuil an áis nua sin acu agus tá fhios agam ceann dos na gearáin nó ceann de, you know, cuid den bhuairt eile a bhí ag daoine faoin, faoi Glasbhealach a bheith in aice leo ná b'fhéidir bhí siad buartha go mbeadh ardú ar coiriúlacht in aice leo mar beidh b'fhéidir gadaithe in ann siúl ar an Rian Glas agus féachaint isteach in a gcuid dtithe nó in a gcuid feirmeacha féachaint céard atá ann nó fiú amháin má bhíonn carranna fágtha in carrchlós in aice leis seans go mbeidh briseadh isteach in carranna i gceist. But tá 'fhios agam nach bhfuil a leithéid fíor in ár gcás i bPort Láirge ar aon nós mar, tá seo, seo píosa beag leadránach, but táimse mar ball don JPC, an Joint Policing Committee anso i bPort Láirge agus chuir mé, chuir mé ceist ar an superintendent anso you know leis an taithí atá againn thar an samhradh you know bhí an Rian Glas iontach gnóthach i rith an samhradh ar fad, an raibh aon choiriúlacht ag roinnt leis nó an raibh orthu aon rud a dhéanamh chun smacht a chur ar an taobh sin den scéal agus dúirt siad cé go raibh siad ag súil go mbeidh ardú éigin, ardú beag ar chúrsaí coiriúlachta mar gheall ar an Rian Glas, an taithí a bhí acu ná nach raibh aon ardú le feiscint in aon chor. An rud a dúirt siad ná tá cúpla Gardaí acu a bhíonn ag taisteal ar an Rian Glas ó am go chéile ar rothar chun smacht a choimeád air nó just, you know, chun a bheith ag faire amach but níl aon ní raibh aon briseadh isteach in carranna, ní raibh aon ardú ar chúrsaí, briseadh isteach in tithe nó feirmeacha nó aon rud mar sin. So, cinnte ó thaobh cúrsaí coiriúlachta, ní dóigh liom gur gur cúis imní é sin i ndáiríre. So, you know, tá fhios agam agus tuigim, you know, mura maith leatsa daoine a bheith díreach in aice le do theach, But má smaoiníonn tú air, thá bóthar os comhair do theach agus bíonn daoine ag siúl air sin chomh maith. Níl aon difríocht ach amháin ní bhíonn aon charranna ar an rian glas agus sin an buntáiste atá aige. So, táimse go mór den tuairim, you know, thá sí in aice linn agus táimse iontach sásta go bhfuil sé ann agus bheadh an-trua ormsa mura raibh sí ann a thuilleadh. So, is maith an rud é. Sin mo mheas air. Yeah, ceapaim go bhfuil níos mó dea-rudaí faoi ná drochrudaí. Agus, ach, just tá rud amháin a chuireann saghas mearbhall orm ó thaobh na feirmeoirí ansan agus an dtéann an Rian Glas díreach tríd an bhfeirm cúpla uair, like, you know, n'fheadar mé conas, cén dearcadh a bheas agam sa bhfeirm. Sin ceist. Now, is imní dlisteanach é sin, you know, má thá feirm agat agus thá an Rian Glas chun a bheith ag dul tríd an feirm agus beidh taobh amháin den feirm deighilte ón taobh eile, cinnte is fadhb é sin agus fiú amháin ó thaobh, you know, úinéireacht talún, ní cóir go mbeidh talamh éinne goidte uathu, ba chóir go mbeidh praghas ceart, praghas an mhargaidh, curtha ar an talamh. But tá fhios agam an, an, an, dar ndóigh bhí an, an, an, na fadhbanna céanna leis an Rian Glas i bPort Láirge agus thug an Comhairle Contae praghas an mhargaidh ar an talamh, pé talamh a bhí ag teastáil uathu, agus i gcás na bhfeirmeacha a bheadh ar dhá thaobh an Rian Glas, do chuir siad amach tollán faoin Rian Glas, nó droichead thar an Rian Glas, ionas go mbeidh tú in ann an meaisín a chur ó thaobh amháin go dtí an taobh eile, nó na beithígh a thabhairt isteach, you know, an gnáth imeachtaí feirme a bhíonn ag teastáil. So, cinnte, ní chóir go mbeidh éinne ag glacadh leis go mbeidh, go mbeidh, an Rian Glas ag cur isteach ar an gnó atá ar siúl acu leis an bhfeirm agus ba chóir go mbeadh siad ag troid ar son you know rochtain trasna an Rian Glas. But is féidir na fadhbanna sin a réitiú agus you know ní, más féidir na fadhbanna sin a réitiú, sin an t-aon fhadhb i ndáiríre a bhíonn ag roinnt leis an Rian Glas agus you know is ar nós, arís is ar nós bóthair, bíonn an-chuid bóthair ag dul tríd agus bíonn talamh ag feirmeoirí ar an dhá taobh den bhóthar agus you know just. bíonn tú ag déileáil leis agus is é an rud céanna leis an Rian Glas, nuair athá sé déanta i gceart oibríonn sé. Yep, sin an rud. So sin mo dhearcadh.
Agus mholfainn go mór daoibhse teacht anso agus cuairt a thabhairt ar an Rian Glas agus, you know, is féidir rothair a fháil ar cíos i gcúpla bailte beaga i rith an Rian Glas agus ceapaim i gcathair Phort Láirge chomh maith. Yeah, an chaoi oibríonn sé i bPort Láirge ná téann an Rian Glas ó Baile Dún Garbhán, an bealach ar fad go dtí cathair Phort Láirge, sin beagnach 50 km nó rud mar sin, agus tá sé tar éis ana ana dhifríocht ar fad a dhéanamh, you know, bhíos ag rá ó thaobh cúrsaí turasóireachta, sé an fadhb is mó athá againn in i bPort Láirge anois, go háirithe i lár an chontae ná níl go leor leabaidh ar fáil, mar thá, bíonn an áit go háirithe i rith an samhradh, bíonn an áit lán, so thá deiseanna ann agus fiú amháin thá siad ag caint faoi cúpla óstán nua a thógáil chun freastal ar an éileamh breise athá ann agus tá a fhios agam thá thá bialanna nua oscailte, caiféanna nua oscailte agus thá cúpla siopa rothar nua oscailte chun freastal ar an éileamh athá ann mar gheall ar an Rian Glas thá postanna níos mó ar fáil do dhaoine thá deiseanna. Ó cinnte, beidh go leor postanna eile á chruthú i gceann cúpla bliain chomh maith. Go háirithe i lár an chontae thá baile díreach ar an Rian Glas ab ainm Coill Mhic Thomáisín agus tá an-aithne agam ar an áit san mar chuaigh mé ar scoil ann, bhíos ar bunscoil ann, bhíos ar mheánscoil ann agus bhí an baile sin ag fáil bás i ndáiríre. Is you know bhí gnóanna, bhí an banc imithe, bhí an-chuid de na gnóanna imithe amach as an áit agus tá athrú in taobh istigh in aon bliain amháin Thá athrú mór millteach tagtha ar an bhaile sin. Thá beocht ann, thá dearfacht ann nach raibh ann le fada fada an lá agus tá sé tar éis an baile a shábháil i ndáiríre. Agus you know is just is rud dearfach é like táimse you know táimse chun just mo bhéal a dhúnadh anois mar táimse tar éis an iomarca a rá faoi. But is mór is fiú é, is mór is fiú é rian glas a bheith agat, déanann sé an-chuid maitheas d'aon cheantar ina bhfuil siad. Agus fiú amháin Má thá sé ar intinn ag éinne cuairt a thabhairt ar an Rian Glas i bPort Láirge is mór is fiú é mar má thosnaíonn tú, go háirithe má thosnaíonn tú i nDún Garbhán, ag dul i dtreo Coill Mhic Thomáisín thá an t-uafás stuif gur fiú a fheiscint ann. Thá radharc iontach ar chuan Dún Garbhán trasna, trasna ón taobh ina bhfuil an Rian Glas, trasna go dtí an taobh eile den chuan thá Gaeltacht na nDéise le feiceáil agus thá radharc dochreidthe ansan. Díreach i ndiaidh san thá Viaduct in. Ballyvoyle agus is ana dheas é sin. Díreach ina dhiaidh san thá tollán agus thá an tollán, thá sé saghas draíochtúil, mar thá sé dorcha go leor istigh ann, thá sé fada, thá sé saghas b'fhéidir míle ar fhaid ag dul tríd an tollán agus just thá sé, thá rud just aisteach, you know. Ní bhíonn sé de nós ag daoine a bheith ag dul tríd tollán mar sin. agus ar an dá thaobh don tollán thá saghas cut out sna carraigeacha déanta agus thá an-chuid daoine tar éis doirse sióga a chur isteach ann do sna páistí so thá sé thar a bheith gleoite. Thá sé gleoite ansan, yeah.
Agus ansan i gCoill Mhic Thomáisín fhéin thá viaduct eile agus thá sé is just is fiú é a fheiscint agus fiú siúl thar an viaduct sin thá sé ar fheabhas ar fad so molaim go mór do éinne teacht dul ag rothaíocht dul ag siúl ar an Rian Glas thá sé ar fheabhas. Thá Contae Phort Láirge píosa beag cosúil leis an deisceart na Brasaíle ó thaobh an áilleacht, you know, áilleacht na háite agus chomh maith leis sin níl aithne, like, níl, níl cur amach go leor daoine faoin cheantar so, like, you know, nuair a thagann turasóirí go hÉirinn bíonn siad ag iarraidh dul dtí Baile Átha Cliath agus Ciarraí, Béal Feirste agus Ciarraí agus Conamara agus, you know, níl a fhios acu go bhfuil Port Láirge ann agus go bhfuil sé go hálainn so is, is mór. an rud é chun cabhrú le turasóireacht sa cheantar so, go háirithe mar gheall ar fháth go bhfuil an iomarca turasóireachta sna ceantraí eile chomh maith so, you know, just iad a threorú anso, píosa beag. Sin an fadhb is mó a bhí againn i bPort Láirge le fada an lá ná bhí sé de nós ag turasóirí just taisteal tríd an chontae ó, you know, dá raibh siad ag teacht isteach in Ros Láir, just taisteal tríd go dtí Corcaigh nó Ciarraí, agus anois I mean, an, go háirithe ó thaobh an cúrsaí turasóireachta, thá siad tar éis an scéal ar fad a athrú. Mar i gcónaí, má thá tú ag iarraidh áit a dhíol, teastaíonn an rud lárnach amháin chun an áit a dhíol, you know. Is gá go mbeadh tú in ann a rá le duine, just in aon abairt amháin, dé chúis gur fiú teacht go dtí an áit. Agus leis an Rian Glas ann anois, thá sé againn agus. you know, an samhradh seo a bhí againn, bhí sé níos fearr ná aon samhradh eile ó thaobh cúrsaí turasóireachta. Bhí Baile Dún Garbhán plódaithe gach uile, gach uile lá den seachtain, gan trácht ar na deireadh seachtainí agus thá féilte nua tosnaithe sa cheantar agus ana, ana fás agus borradh tagtha faoi gach rud athá ar siúl sa cheantar i ndáiríre mar thá daoine ag teacht agus thá sé ag déanamh ana mhaitheas don cheantar. Sin é.
So. Go leor maitheasa.
Agus um, Bhuel, bhí mé ag trácht beagáinín faoin deisceart na Brasaíle. Bhuel, nuair a bhí mé i mo chónaí ansan, bhí mé fós i mo dhéagóir agus bhí bhí mé i mo leantóir de chúpla bannaí ceoil difriúla agus anois d'athraigh cúrsaí go mór mór ach is maith liom cúpla ceann dóibh go fóill so ba mhaith liom ceist a chur ortsa, an raibh tú riamh, an raibh tú i do leantóir? go mór mór like le banna ceoil Ó thaobh cúrsaí ceoil de. yeah yeah ó thaobh cúrsaí ceoil de go háirithe agus tú i do dhéagóir mar Mm. dar línse. Ní raibh, go háirithe nuair a bhíos níos óige um you know trí déag ceathair déag ní raibh nár iarraim, ní raibh an t-uafás suime agam i gcúrsaí ceoil. I mean bheadh sé de nós agam a bheith ag éisteacht le pé rud a bhí ar an raidió. But taobh amuigh de sin like tá a fhios agam like bhí an-chuid daoine eile i mo rang agus mar sin de agus bheadh siad ag caint faoi an banna ceoil is fearr leo agus bheadh mé ag rá Right, so rinne an banna ceoil sin an amhrán sin, ceart go leor, nó bheadh siad ag caint faoi amhrán agus ó thaobh an, you know, ainm amhrán a lua agus ní bheadh fhios agam, dá raibh an ceol ann dá rabhas ag éisteacht leis, bheadh mé ag rá, oh yeah, tá aithne agam ar an amhrán sin but ní bheadh fhios agam cé hí an banna ceoil a rinne é nó cén ainm a bhí ar an amhrán nó aon rud mar sin. So bhíos saghas aineolach ó thaobh cúrsaí ceoil go háirithe sna blianta luatha. Ina dhiaidh san chuaigh mé i dtreo chúrsaí ceoil traidisiúnta na hÉireann, so leithéidí The Dubliners agus rudaí mar sin, agus chuir mé an-chuid suim sa cheol sin, rud a bhí thar a bheith, saghas, just ní raibh sé cool ag an am. Like an-chuid daoine eile a bhí ar scoil liomsa, bheadh suim acu in rock nó popcheol nó pé rud a bhí mór le rá ag an am, but ní raibh mórán suim agam sa cheol sin, just, you know, bheadh sé, ar an raidió agam, go háirithe níos déanaí nuair a bhíos, b'fhéidir, sé déag, seacht déag, dá rabhas ag obair i rith an tsamhraidh, bheadh an ceol sin ar siúl agam ar an raidió. But sin an méid. Like, ní rabhas ina leantóir mór in aon bhanna ceoil ar leith, like, you know, an, an deighilt sin idir Blur agus Oasis, like, chuaigh sé tharam, níor, níor ghlac mé páirt ins na díospóireachtaí sin in aon chor.
Ach céard faoi, ó thaobh ceol Éireannach, b'fhéidir, ceol traidisiúnta, céard í an banna ceoil is ansa leatsa agus an banna ceoil ab ansa leatsa ag an am chomh maith? Bhuel, ag an am, ó thaobh. An ionann iad.
Yeah, is ionann iad is dócha, yeah. An ceoltóir is fearr liom ó thaobh cúrsaí ceoil traidisiúnta ná Luke Kelly mar just thá an oiread sin stuif ar fáil, thá an caighdeán ar fheabhas, thá an glór an guth athá aige, tá sé draíochtúil, I mean, you know, agus an-chuid dos na hamhráin atá aige, you know, an an rud a bhíonn comónta ó thaobh cúrsaí ceoil traidisiúnta ná bíonn na ceoltóirí ar fad ag ag tarraingt ón tobar céanna, bíonn na hamhráin céanna á chanadh acu, but go minic is é leagan Luke Kelly an leagan saghas deifinídeach nó an leagan cáiliúil nó an leagan clasaiceach den amhrán sin, you know, agus sin an fáth gur, you know, Ní tuairim chonspóideach é, is amhránaí den scoth é, aithníonn an-chuid daoine gur amhránaí den scoth é Luke Kelly agus taitníonn a chuid ceoil go mór liom. Ó thaobh ceoltóirí eile, tá moladh mór ag dul go go dtí The Clancy Brothers agus Tommy Makem nó The Wolfe Tones agus tá amhrán ar leith atá níos fearr ag na daoine sin thar éinne eile but ó thaobh gach rud le chéile, ceapaim go bhfuil Luke Kelly níos fearr ná éinne.
Bhuel, ó mo thaobhsa den scéal, nuair a bhí mé i mo dhéagóir bhí an-chuid suime agam i gceol Éireannach chomh maith. Ach thug mé faoi ndeara go raibh saghas bulaíochta ag teacht ón rud sin toisc go raibh sé ró-ait sa mBrasaíl, go háirithe nuair atá tú ag déileáil le cultúir eile nó rud mar sin. Bíonn daoine ag iarraidh Ní bhíonn siad ag réitiú go maith leatsa agus bíonn siad ag rá, Ó, cad ina thaobh go bhfuil suim agat sa gcultúr difriúil san, an fuath leat an Brasaíl nó pé rud agus dá bharr, you know, bhí mé ag iarraidh sin a cheilt píosa beag agus chun é sin a cheilt do bhí mé ag cur in iúl leis na déagóirí a bhí a raibh suim acu sa rac agus sa phopcheol, ach rac go háirithe, agus taitníonn rac liom cinnte, you know, ní hé sin an stíl is ansa liom riamh, agus ach ar aon nós tháinig rud éigin iontach ón dtréimhse sin i mo shaol mar fuaireas amach faoi Björk, like bhí sí bainteach le Metal sna hochtóidí agus tar éis sin d'fhorbair sí a stíl féin ach tháinig mé ar an ar an ceol ón tréimhse san agus ansan you know táimse i mo leantóir le Björk go fóill agus ba bhreá ba bhreá liomsa dul dtí ceolchoirm éigin áit éigin like cheannaigh mé ticéad nuair a bhí mé 18, ceapaim, agus bhí Björk chun teacht dtí an Bhrasaíl, dtí São Paulo, agus bhí mé i mo chónaí an-chóngarach le São Paulo, agus bhí mé, like, ar bís faoi sin, like, cheannaigh mé an ticéad, bhí an ócáid mórmhaíteach sin uafásach costasach, like, cheannaigh mé ar aon nós, agus ansan chuir sí ar ceal, mar bhí sí tinn, no, no, tuigim, tuigim, you know, níor fhos, ehm. Ní raibh fearg orm nó aon rud mar sin, mar like tuigim go dtarlaíonn an tsórt sin rud agus bhí saghas brón orm faoi Björk ach you know fuaireas m'airgead thar n-ais agus ní rabhas sa bhféile ceoil san. Mar sin an t-aon rud a bhí ann ná Björk you know a raibh suim agam so yeah so sin an rud. Ach chomh maith leis sin is cuimhin liom go raibh Avril Lavigne ana ana cáiliúil ag an am, like ag tús na mílaoise, go háirithe i Meiriceá agus sa mBrasaíl, n'fheadar mé fé anso an bhfuil, Ó yeah, bhí, bheadh sé aithne ann do, yeah, bheadh aithne ag daoine uirthi, yeah, yeah. mm, yeah, agus is maith liom í go fóill ach is é an rud ná d'athraigh sí. a stíl ceoil go mór agus ní maith liom é níos mó so bhímse ag éisteacht siar leis an rud a bhí ar siúl aici ag tús na mílaoise agus tá mé in ann saghas impression a dhéanamh di agus deirtear go bhfuil sé ana chruinn so n'fheadar mé you know tá saghas blas ar leith agam sa mBéarla ach nuair a tháimse ag déanamh impression ar Avril Lavigne like bíonn bíonn cuma ana thar a bheith like Canadian or like n'fheadar mé ar mo ghuth n'fheadar mé conas é sin a rá i nGaeilge like Ceanadach ach you know oh yeah um, so, uh, Kai Tui anyway. okay.
Um,

agus is aoibhinn liom an amhránaíocht a thá, bhuel, tá amhránaíocht, atá ana chomónta agus saghas, you know, ana, cosúil le popcheoltóirí eile ag Avril Lavigne, so like ní, ní fhéadfainn a rá gurb aoibhinn liom é, ach is aoibhinn liom an amhránaíocht a thá ag Björk, thá sé thar a bheith difriúil agus

Ach is maith liom a bheith ag canadh sa chith. Bhuel, tá beagnach uair a chloig déanta againn anois, so táimid chun deireadh a chur leis an phodchraoladh. Go bhfios dom, tá an comhrá ag bogadh ar aghaidh go dtí Páras ag a dó a chlog, so tá súil agam go mbainfidh an grúpa thall, an Ghaeltacht-sur-Seine i bPáras, spraoi as an gcomhrá mar thaitin sé go mór liomsa ar aon nós. Ó, bhí sé go hiontach, bhí sé ar fheabhas, beidh muid cinnte ann an bhliain seo chugainn. Go breá.
Agus d'éinne a thá ag éisteacht, más maith libh a bheith i dteagmháil linn, táimid ar Facebook, ar Twitter agus ar Instagram, Cluasraon an ainm atá orainn, agus tá ár suíomh idirlín féin againn, cluasraon.ie, so tá fáilte is fiche romhaibh a bheith ag éisteacht linn, a bheith ag breathnú ar na cuid físeanna atá againn. Go breá. Ok, so tá. Cúpla nóiméad fágtha anois. Ahem, tá an podchraoladh thart but ehm, is féidir liom fós a bheith ag caint.
Yeah.
So, conas mar atá tú féin ar an nós? Um, Tú sásta leis an podchraoladh? ó oh, yeah, tá sásta go leor Yeah. agus anois beidh físeán á dhéanamh againn Yep. faoi Oíche Shamhna agus tá go leor pumpkin againn sábháilte don físeán agus tá sé go nó gomór mór leis.